Igbo kwenu Igbo kwenu ụmụ Igbo kwezuenu anyị ndị Igbo
ndị Igbo nwe m mma mmanụ ekene m unu ee ọ mụ bụ onye eji Mr. Adejude wee malụ worldwide onye eji eziokwu wee malụ ọ bịa m n'uche m kwupụ because onweghị nke ama ụmụ eme anọgo m wee chee ihe a m chọrọ ịgwa ụnụ na chee ya iru chee ya azụ wee mata na anyịnwa bụ ndị Igbo bụ anyị na-eme onwe anyị ọtụtụ n'ime nwere ike na-asị kee ihe onye nke a na-akọkwa ihe a kee ihe onye na-akọkwa ihe a gee m ntị na esi m oru wee bịa ka ya na-ekwudo ihe a hapụchagodinu ihe ndị ugwu na-eme Buhari and eh, ndị Fulani herdsmen or Adams Oshiomhole APC or whatever ka anyị natagodunu ka anyị natagodunu be anyị a na-ekwu okwu maka eh, eh, ana ndị Igbo gị bụ onye Igbo na-agụ na-aba na-ahawo ka e nwee Biafra ka e nwee Biafra adịrọ m anọkwarọ m n'ụgbọ ndị sị ka Biafra hapụ ịbịa na mmezu ọ dị possible sef achọrọ m ịbụ onye isi ife a na-eme mba eso m n'ife a na-eme na ana Biafra akwụdosiri m ike na Biafra in fact adịkwu m ready ịnwụ for Biafra but ka ewepụgodị nke ahụ aside ka anyị kọọ akụkọ kọrịta akụkọ gbasara onwe anyị ị na-agụ na ị bụ nwa igbo na ị fụrụ onwe gị n'anya fụọ nwanne gị n'anya mmadụ one bụ onye igbo ka ị nyegoro aka kee ihe mma kee ihe n'one bụ ihe ndị igbo na-arụ ị mere ihe nke onwe gị bụ ihe gị na ezinụnọ gị ya na-eme ọ ga na-eji na-ebi ndụ ụfọdụ unu nwee ike unu aghọtabeghị ebe m na-eje gekwanụ ntị nọdụ ana ka ya na-ekwuri ya chukwu gọziri igbo with ọgụgụ isi jụọ ese ị marọ ị jụọ ese chukwu gọziri igbo with echiche amamihe nke ndị oyibo na-akpọ wisdom nee all the governors niile bụ ndị Igbo gọvanọs e nwere n'ala Igbo ka onye nke na-enyere nwanne ya aka imagine a gọvanọ kpọrọ onwe gọvanọ kpọrọ onwe nwa Biafra ya enye awọdụ ka a rụọ iro or ka a rụọ gọọmenti haus i jee goro Dangote simenti ebe Ibeto simenti bụ nwa Igbo nọ ebe ahụ ụnụ sị na ụnụ ma ife ị ma a na-ekwu a na-ekwu a na-ekwu okwu sometimes ndị Igbo na-agụ yes ndị Igbo ma ife mụ ama na anyị ma ife mụ ama ada anwe ada anwe aka ndị Igbo nwere ọgụgụ isi bet anyị nọzi na-emezi na-emezi ka a sị na mmụọ nsọ abụrụ ọdụ chukwu gbazie nkịtị ndị nwanne bụ ndị anyị na-efe iru na ha bụ ndị okpo ndị ihoriho a na-eyuzuzi anyị nwanne tụlee n'ihe a na ọ dịrọ ọ dịrọ nice ị bụ gọvanọ ị mara Ibeto simenti dị ebe a nigerian gọọmenti buhari obasanjo and the rest of them frustrate gide this man made their own person dangote the number one the whole of the federation ana igbo niile na nigeria niile gbaa gburugburu it depend there on one person nwanne chee na ihe eche because a na-ekwu a na-ekwu okwu sometimes ọ dịka a sị na maybe I'm not trying to create any bias or wete nkewa enwegodi Biafra Nigeria na Biafra bụ ya bụ nwanne you know but ihe m na-ekwu bụ ka anyị chegodo echiche chebie echiche n'ihe a m na-ekwu gị bụ gọvanọ ụgbọala niile ị na-agba kee nke bụ nke Innoson ndị Innoson na whole Igbo the number okay if Innoson na-abụ the only person e nwere na africa na-arụ moto yet nigeria did not recognize it ọ bụ na ọ bụghị ihe ụmụ igbo ordinary citizens citizens nọsị na-enweghị ihe ha chị kwudosiri ike ndị GTB afrustrate Innoson gekwanụ ntị na aka m na-abịa o okwu ka ka nkụ na-ehi iti na-agba m bikọs eji m iwe echego m ihe emebụ e, e, e, ka m gbaa nkịtị bet echeela m ya bụ ihe chee ya iru chee ya azụ sị na m na-ekwu bikọs ama m na o nwe ndị uche ha erubeghị n'ihe a m na-ekwu ya ha nụ ọnụ m uche ha eruo n'ihe a na-ekọ gị bụ gọvanọ of Anambra steeti gọvanọ of Imo steeti gọvanọ of Ebonyi steeti gọvanọ of Enugu steeti gọvanọ of Akwa Ibom steeti gọvanọ of Ekiti steeti gọvanọ of Rivers gọvanọ of Delta gọvanọ of Port Harcourt Okay, let's ka anyị kwukwazie na Innoson standard moto Innoson lụrụ abụ standard gọvanọ si gọvanọ ị bụ useless gọvanọ ị bụ nwere ike ịnya your staffs nkọ all these government vehicles eji a-run daily activities onwere ofu n'ime bụ nke Innoson aka m na-abịakwa ị bịa na tomatoes ụna ma na Saint Rita bụ nwa igbo na-atụ ya

dị n'akụkụ dustbin ebe onye be ha na-ere afịa jee ebe a je patronize ya goo ya afịa ụnụ kpọọ ya amaghị ihe ụnụ kpọọ ya amaghị ihe ịkpọọ ya amaghị ihe ọkụ anyị nwa bụ ndị Igbo ya bụ ebụsị ịbata na ịbata n'ime ndị Awụsa sụrụ ha Awụsa kpọkọta gị ka nwanne ha but gị nwa bụ nwa Igbo mmadụ ole ka na-akpọkọta ka nwanne gị ndị Igbo chegharịanụ chegharịanụ apụta eburu buru flag IPOB IPOB MASSOB ewuo na-aga IPOB bịa adịrọkwa m against it o but onye nwe eze onye nwere ile were ya gụọ eze ọnụ onye nwere ire were ya gụọ eze ọnụ because a na-agụ a na-agụ na Biafra Biafra enyegodu anyị nwa bụ ndị Igbo Biafra na

wee na-emelite the standard of his productions but onye ọbụla na-agharịrị anya ịkpata one naira ka igo moto ịgbaje Toyota ịgbaje Toyota ịgbaje Hyundai ịgbaje Hyundai ịgbaje Nissan ị na-epromotu international obodo ndị ọcha hapụ nke dị be gị hapụ nke dị be gị the other day I was interacting with eh, omenụkọ bụ onye na-atụ Saint Rita tomatoes abara m the abara m office ye

unu ya echegharị unu echegharịa akwa okwu owuwena na na ndị ugwu na-egbusisi ndị Igbo akwa owuwena owuwena na ndị ugwu na-egbusisi ndị Igbo asọkwa m onye ọbụla je gbuo mmadụ because anyị nwa bụ ndị Igbo anyị na-avalue life anyị ma ihe life bụ anyị adị egbu mmadụ amaghị anyị as ndị na-egbu mmadụ but chee na echiche ịbịa Lagos check all the latest houses sitting na Lagos companies factories everywhere ọ ndị Igbo ịba anị igbo ọ dịka afịa ekwuwela m okwu a mbụ eji m ikwe Ike Ekweremadu wee kwuo nya bụ okwu but wepụkwa na Ike Ekweremadu na ọ wụ politician that supposed to represent us there quite alright but anyị nwa bụ ndị igbo ji ego Ike Ekweremadu a sef salary ahụ ofiro na ana na federal house o nwere some ndị igbo ya-akụ aka kwụọ that money times 2 ego ole ka ihe iji ga-eme n'anị igbo a na-asị ọsọ chụba nwata n'ama ọ gbana ikwu nne ọ gbana be nne unu je na-edevelopụsị other states western regions and northern regions hapụ eastern part ọdịda anyanwụ anị igbo ọsọ ya adakwanụ one day adị m ekpekwa ekpere ka ọ daa o mana ọ daa nwanne ebee ka ị ya agbaje ebee ka ị ya agbaje onye igbo ya etonite ọ gbagote Lagos jebe Jos jebe Kano jebe Kaduna ije chọọ ọrụ i jekwa ebe ahụ onye ewekwa gị n'ọrụ abụrụ onye igbo unu ehe eche echiche unu ehe eche echiche onye igbo ya etonite gụba akwụkwọ ọ gụrụ nwee first class ọ pụọ n'igbo jebe na yoruba ma na awụsa ije chọọ ọrụ i jekwa na na yoruba ma na awụsa ahụ onye igbo ya ewekwa gị n'ọrụ enwere m ike akọwarọ m ya ọfụma but ndị ndị ọka akọwa si n'ọnụ nke m a wee kọwaa ọfụma ka ndị ya anụ nụ biko ka ị na-anụ okwu a ọ kakwa mma share ya kewaa ya to ndị igbo niine onye ọbụna nụkwa onu m ekwupụkwara na m ọha na eze ọbasi dị n'igwe ka m na-ekwupụrụ ọ bịa m n'uche ekwupụ m ọ ka m si eme ọ bịa m n'uche m chee chee chee chee ọ bụrụ ihe toro ogonogo ekwuo m na video ọ bụrụkwa ihe dịsị nkenke edee m ede na amakwakwa m ede but nke a bụ nke sị na m eji aka m wee were ọnụ m kwupụta ị na-ekwu ị na-ene m anya na mkpụrụ ọnụ na-ene m anya face to face you know ndị igbo kwesịrị iteta n'ụra mụrụ na anya Ibeto cement na-adanazi adana Ibeto cement ka m compare you to dangote nwe ebe dangote ji ana ama aka nwa ada ama n'aka nọ ana ama aka ada ama aka o nwe ebe dangote si o nwe ebe e si wee dangote ma ebe Ibeto A to Z oil ọ bụ ndị igbo ị hapụ ije Mobil ị gbaba Oando mabụ Forte oil na bank onye igbo nwe bank eh, eh, eh, diamond bank I don't want to come into that because I don't know what transpired onye igbo nwe diamond bank ka ekisi na ya dị ha ị ma ndị be anyị sị onye amaha ka ọ ha e buru ya gafee ama nna ya chukwu tụrụ gọzie m echi m kpata ego igo moto Innoson moto ka m ma agba ana m aga the other day na Ikoyi Lagos State wee fụ ka Innoson moto bịa gbafee m ọ bụrụ ndị TVC I made a comment esere m ya foto I even stop the driver driver chekwa na ihe dị anya aka m sị ya nwanne ị je gwa ndị onye isi unu bụ ịtụtara ejigo moto na nna anị ya n'aka that from today na ọ TVC bụ to my best station agwara m ya agwa akwụsị m driver a because ọ na-eji mkpọrọ ọ ka ụnụ mara na o tego ihe a dị m n'obi check Innoson Motors very standard very beautiful very outstanding a rapụ ya ị je buru nkakwụ ma efu ihe mere ije go otu kago Camry na-agba ị na-agụrụ inwe moto ana igbo a na-adị ka ọfịa ị bịa ebe a nụnwa fụcha mansion a rụ ị je n'azụ be nna ha ọ bụrụ kpọkamkpọ ụlọ because ịtụ ọkpọ na akpaka achịrị ọgwụ so ọhụrụ na ka esi egbufu my mom egbufu my mom egbufuo my dad but I won't stop talking onye mere m kpata ego echi ahapụ m ana Igbo m kpata ego echi ana Igbo bụ ihe bu ụzọ rie ego m ebe m nọ wee too amụrụ m n'ana Igbo agụrụ m akwụkwọ n'ana Igbo before m bịara oyibo na Lagos so ihe m na-agwa onye Igbo ọbụla nwere ọgụgụ isi bụ ị ya ama ndụ ọdụ dụọ onwe gị ị na-arahụba ụra teta n'ụra amaghị m onye Innoson bụ amaghị m onye omenụkọ bụ though na mụ na ya si na from same village amakwọrọ m ebe Erisco bụ but ofu igbo a ka anyị cha bụ for that we should patronize them ọ anyị anyị ọ anyị anyị ọ gwụcha ka ọ la m n'ọnụ onye nwee ndụ ya dụọ onwe ya ndị igbo ekene m ụnụ ya dịrị onye nke onye ma- onye mara nke onye chiri ya zelu mma na-ekwukwa ọ gbakwa m n'uche ekwupụ m udo dịrị ụnụ